ndewo biko gakene n'iru gwa igbo afa gị afa m bụ high chief Onyekachukwu Onyeka Nkwado um, ebubedike Ozubulu ichie dala ebubedike hmm. uh, oke aṅụrị na-akpa anyị maka echichi e chiri gị

The Obi of Ozubulu bụ igwe um, co-opted a lot of people into the Obi's council and what that means is more the more the merrier so um, more work for ndị a kpọbata and um, in anya ofala once e kwuo ofala um, you expect to see people And once e kwuo ofala, you also expect to eat and drink. And ife niine mecha ebe a taa. Mm.
Ekpele m eh, bụ na ụkwụ ha ji wee bịa nke ha ya-ana ya-aka mma o nwere ndị nọ na hold up mgbe ha na-abịa ha naba ha ma afụzi hold up and um, enee m anya fụ na onye ọbụla na-enwe obi aṅụrị n'ụdị ya and um, um, o nwerọ akọ a ga-akọ akọ ọjọọ a ga-akọ n'isi onye ọbụla um, site n'afa uh, Jesu Kristi Dinwenu anyị amen dịka ọ- e- omu- e- e- e- em, omenala Ozubulu si aga kịta ọ dị ka o nwere ife a ga-ewepụ ka ọ bụ na o nwere ihe a ga-agbakwe of course um, ọ bụrụ na ị kpọrọ ya omenala ee o nwere etu esi eme nwee etu ka mma esi eme ọ esi from etu esi eme abanye etu ka mma esi eme so na ọlụ ndị a na-enyere igwe aka a nọkọọ a na-ahọsị a na-etinye until e nweta ife eh, ndị oyibo na-akpọ stand the test of time ife na-eme kịta eh, maka etu o si wee dị 50 years ago might not be etu o si wee dị now e need ka e wepụ tikwa ka e wee mm, daba ọ bụla ya so na e nwe ife a ya-ewepụ nwekwa ife a ya-eti daalụ ozi ekene m na-ezipụrụ ndị na-achị Ozubulu bụ na um, ife a na-apractise bụ n'ụwa niile kịta na-aka mma na ọchịchị onye kwuo uche ya ehe ị fụrụ etu i ji ajụ m ajụ m na-ekwu ị jụkwa nwa- nwaanyị o kwuo ị jụọ okenye o kwuo ị jụọ nwata o kwuo e chịkọọ ya ọnụ em, mala etu ọ ya-esi wee masị em, imilikiti maka ọ ma amasịsị onye ọbụla Ehe, ọ- ọ- ọ, ife dị n'ụwa bụ nke ndị na-asọ ndị na-eri nke ndị na-eri na-asọ kama nọ etu oyi esi wee masị imirikiti ndị mmadụ ka ọzọ bụ wee na-aga n'elu maka na ọzọ bụ oke obodo ya daalụ anya ka eji ama ọ kachara acha ụbọchị taka isi ọ na owere ji nna ya ukwu daalụ anabụ tv m ejikwa ohere a wee kene ụnụ maka na ana m afụ ọlụ ụnụ na-alụ e, ife dị iche iche n'ịgbasa ozi ọdụmọdụ m enye ụnụ bụ jisienụ n'ike na-agbasa ozi maka na nkwupụta dị mkpa ọ e kwuo e wee nụ and a nụ e wee tinye na omume ee ọ bụrụ na a sị gbapụ gbapụ gbapụ ụnụ ya-eme ka ndị mmadụ maa na e, kacha mma bụ na a sị jide ya ọ bụrụ na a sịkwa ka e biri n'udo ụnụ were adịkwa ezi ee onye akpa akpa alahụ n'ute so na m na m ọ ndụmọdụ m nyere ụnụ maka na ọ dịrị Anakpụ tv mma ọ dịgoro Ozubulu mma maka na Anakpụ wụ Ozubulu Ozubulu bụlụ Anakpụ deme deme afa m bụ high chief Onyekachukwu Onyeka Nkwado um, ebedike Ozubulu dala um, ebedike ka m chi mgbe m chiri ọzọ so taa igwe Ozubulu wee tizie ya ichie dala ebedike deme deme deme